ọ ga-emere nụ nwoke mere nwaanyị ụnụwa ndị na-ege anyị biko na ụmụnne m mm. na anyị agaghị idufu ụnụ n'ihe anyị na-agwa ụnụ wụ ihe dịka o si dị n'akwụkwọ ndị ichie anyị anaghị eme ka ụnụ wetara anyị ego anyị nakwa eme ka anyị baa ọgaranya ka ọ ka anyị dị ife mana ihe anyị na-eme ka anyị wee zọta ndụ maka na ọ bụrụ na ọdịnala ndị igbo adị ndụ na ọdịnala bụ igbo mgbe enweghị onwe ya na o nwere ihe bụ ihe a sị na ọmaka ga-emere anyị niile ugbu a na ogbe niile bi ebi ise ise ise ya gazie n'ọfọ ndewo nu biko nu ka anyị malite na oge adịghọzi biko nu ee eh, nagide nu anyị na ọkwanu ee eh, kedu ife a na-akpọ ya netwọk obodo anyị nọ ebe ha dewere anyị isi n'anya na-atụfughị oge Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na taa bụ izizi ị na-esonyere anyị unu chetara na anyị tụnyere aka n'ife gbasara nwa mmiri ndị mmiri n'izuụka gara aga anyị wee sị na tata na anyị ga-eme gịnị na anyị ga-alụtụkwa ya aka wee banyezie na ndị otu na ndị ọgbanje ka anyị mekwenu wee banye na tọpik ọzọ maka na ofu tọpik ya ama-ewezi otu ọnwa sọsọ ya na o nwere ka ọ dụ ee eh, na nchịkọta a kọwara ife niile gbasara ya bụ nwa mmiri n'izuụka gara aga n'ụbọchị taa o nwere ofu ajụjụ anyị ga-ajụ ee eh, maazị onye ozi Ifeanyị gbasalụ ndị mmiri ofu ajụjụ anyị jụchaa ya ka anyị banye n'ife gbasalụ ah, ọgbanje anyị sizie na ọgbanje anyị banye na ndị otu wee chịkọtazie ya n'ife gbasalụ zodiac sign a na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala maazị onye ozi ndewo ajụjụ anyị nwere ịjụ gị bụ maka na mgbe ncha ọtụtụ mgbe ka anyị na-anụ ka ụfọdụ na-asị ee eh, na mmiri enweghị nsọ na ị nwere ike ije na mmiri mee ife ọbụla sọ gị anyị wee sị ka anyị jụọ gị ọ ife kwesịrị ekwesị ọ bụ ife kwesịrị ekwesị na mmadụ maka na ụfọdụ ka ọ ga-abụ ha kwado ije mmiri fa ejegodu na nke enyi ha nwoke ma ọ bụ na nke enyi ha nwaanyị ee ha jechazie ha esi ebe ahụ wee gbaa jebe ị ghọtago ka anyị kwuo ya etu a ka ọ ghara ịdị ka a sị na o nwere onye a na-agwa ya iche ọ ife ziri ezi na mmadụ nwoke na nwaanyị ga-anọkọ wee gbadaba mmiri ee eh, eji m n'aka na onye ọbụla ghọtara ife m na-akọwa ọ wụ ife ziri ezi
eh, ọra na-ege ntị ntị ọ dịkwanụ anyị mma na ekwuole m ya mbụ sị nkụzi anyị na-abịa weta akwụkwọ odide gị weta mkpịsị odide weta akwụkwọ maka o nwere nke a ga-ekwu gị edeta ya i deghị ya ede ya gbafuo ee maka na ihe e dere ede ka ihe e tiri n'ọgụgụ isi anọ ọdụ ma anọgide ee ụmụnne m ajụjụ anyị ma ajụjụ a na-ajụ m bụ na Ee, nwoke ma ọ nwaanyị chọọ ije na mmiri ha enwegodi mmekọ ọ bụrụ na m ọjọdo ha anya biko adanne gị doo m anya ajụjụ ọ na-ajụ m bụ ọ bụ na m- ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị chọọ ije na mmiri ha ebu ụzọ nwee mmekọ before gbadawa mmiri Ee, n'ezio- n'eziokwu n'eziokwu n'eziokwu n'ezi Maazị Ifeanyị n'eziokwu n'eziokwu n'eziokwu asị m ka m lee ma olu m ọ na-apụtakwa ihe m nwanyere ihe ahụ o ndewo ee n'eziokwu n'eziokwu em, ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ kama na n'eziokwu n'eziokwu ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ kama na m nwa nwa enwe kpata nkụ tụwa gị na mmiri ewela ọgbachi dara anyị nị. ihe achịcha n'ihe mere anyị ji wepụta maka na ụfọdụ ndị ee ọtụtụ ndị na-edochi onwe ha na ọ wụ ha nwe ọnọdụ ọdịnala ọ wụ na ha ekwughị o nweghị onye na-ekwunu Mana chefuo na ha wụ ndị a na-enye ọnọdụ enye ka ha wee nọọ ọdụ maka na enwe sị na ndị nwere ike amaghị anọ ọdụ na ọ wụ na e nyere ike ihe ya ga-anọ n'ọdụ ya. Ee, ma ha ma na enwe a na-enyebi ihe oche enyebi ka ha nọzie ọdụ ha abịazie buruzie ihe n'isi maka na nna asị tụrụ akwụ tụrụ akwụ dobere onye nwe ogbe akwụ bịa ya buru o nwere ndị nwe ọdịnala o nwere ndị nwe ọdịnala ọ wụ ndị ahụ na-agwa gị na o bie n'ọnụ ha n'ọnụ ha ka ọ ga-ebi ọ wụ oche a na-enye ndị ahụ ndị ahụ ị hụrụ na o nwe ndị na-enye ha regulation maka mmọnwụ ọ wụna na-eti na o nwere onye e ji etipụta ya mmọnwụ na na-agba n'ezi n'ezi o nwere ndị nọ n'ime anaghị afụ anya o nwere ihe nọ ndị nọ n'ebe ihe na-enweghị na-eme ịhụ na-emegharị ahụ anaghị afụ ndị ahụ anya ị gakwaghị ama ha ee ọ wụhụ mmọnwụ ahụ ihe na-eme ihe ahụ ị na-afụ na o nwere ndị na-eme ya ee na ihe m na-akọwa bụ na ndị a sị gị na ọ na-ebi n'ọnụ ha ọ wụ n'ọnụ ha mmekọ nwoke na nwaanyị a dịka o si dị n'ọdịnala Igbo ka a hapụ ịna-akọ Igbo na ihe a na-akọ wụ ọdịnala maka e kwuwe Igbo Igbo enweela mpaghara dị iche iche ụfọdụ ebe ha sị gị otu obodo ha si eme na ihe a na-akọ wụ ọdịnala ana m akọkwa okwu omenala dịka ọdịnala siri dị na mmekọ nwoke na nwaanyị nwere usoro o nwere usoro o nwere iwu otu ahụ o si nwee usoro otu ahụ ka o si nwee iwu na-abịa n'ịga na mmiri ị makwa na dịka mgbe ndị ọdịnala na-achị ala Igbo ị ma na o nwere ụbọchị e ji ya eje mmiri o nwere ụbọchị ejighị aga na mmiri maka ahụ maka m ebe nwanne ya nwaanyị na Adanne na-ajụ ajụjụ o mmiri enweghị nsọ dị ka ụfọdụ na-ekwu ihe a na-asị na mmiri enwe onye iro onye gwara gị na mmiri enwe onye ngwa dakpugoro na ụta mmiri nsọrị gaa dakpugoro na um, nke mmiri a na-ama River Niger ka a mara ma ọ ga-atụpụta gị maka ị wụha onye iro ya ihe ọbụla nọ n'ụwa nwere iwu na mmiri enweghị onye iro na mmiri enweghị ike si ị gaghị eyuzie that is different thing onye mmiri enweghị onye iro a slogan ekwuru na onye ọwụna nọ n'ụwa na-eyuzu mmiri. O nweghị onye ga-asị na ya anaghị eyuzu mmiri. Just like ọ na-awụkwa ụfọdụ ndị be anyị na ha duo mmadụ n'iyi, ọ ya asị ha, as long as na onye ahụ na-azọkwasị ụkwụ n'ala, ma ọ na anwụ na-acha onye ahụ, ma ọ na onye ahụ na-aṅụ mmiri, maka ọ ma na ihe atọ ndị a, onye ọwụna hụ ihe ọwụna bụ ihe na nwoke, nwaanyị mụrụ, ma ọ mmadụ mụrụ, na-aga through this thing. So, except ma ị sịzị na efe na-efe n'elu, ee, ụkwụ gị a na ihe atọ a ị naghị eme ya, and which ị gaghị eme ya avoid. Ị na-ege ntị na ehe so na ọ wụ ihe eji wee kwuo okwu is not that na mmiri enweghị iro mmiri na- mmiri na-ewe iwe mmiri ka ịhụrụ mmiri o nwekwa ihe were iwe ka ya o mmiri na ihe igbu rụchara ihe n'aka mmiri bịa ya akwarie ya dobe mmiri dị ka ikuku ọ bụghị ya ka ị na-akọrọ ụmụ ihe ndị ahụ ị na-akọrọ mmiri mmiri na-ewe iwe iwe mmiri eh, m- ndị a na-akpọ ndị mmiri That is ndị ji mmụọ mmiri wee bịa ụwa that is ihe m na-ekwu ndị ji energy mmiri wee bịa ụwa nwanne ndị a wee iwe ebe a nwanne ihe agha saa meri nna asị mere ihe n'oke na-agba ndị emere ihe na ihe na ị ga-emeli ya ya bụ ihe m na-akọwa ahụ o ziha ezi na nwoke even though dibịa na-arụrụ gị emere gị ihe ma ọ gị na dibịa na-akpa dibịa imetụ nwaanyị aka anyhow dịdị nsọ Ị ma na ala Igbo na dịka ọdịnala Igbo si dị na nwoke a na-ekwe nwaanyị n'aka na ọ n'azụ ka a na-ebi ya aka. Ị makwa na nwoke a na-ekoyi nwaanyị aka n'ukwu, nwaanyị lụrụ di, ị naghị ekoyi ya aka n'ukwu. Makwa ihe iyi ndị Igbo bụ ndị ọdịnala hụtara nwoke koyige nwaanyị lụgorole di aka n'ukwu, ogo i i i idina ya. ị dị eko ya ị dala iwuzi ya ị dị eko ya n'ukwu ka m na-agwa gị o. iko nwaanyị aka n'ukwu ọsọ ọsọ ọ lụọla di gị iko ya n'ukwu akọsidala na ihe ndị diela nwaanyị ahụ ịbago ịbago na m- ị- ị- nwanne imere m jọọ mana ihe ndị a ka anyị na-eme ya na o nweghị ihe ọnwa anyị nọdị na-aga nwanne the things you don't co- do onye ka m ji gwa gị na ọ- a- a- a- nwe nwe akparala nkụ wee tega na mmiri anasis na mmadụ tiri ọ mmadụ ọ mmadụ Ị na-ege ntị na? Ee, so ọzọ dị n'ime ya bụ ihe a na-akpọ ị ga-afụ mmadụ ya sị onye ọbịa ya na-ekwe nwaanyị n'aka. Ọdịnala Igbo ada ekwe nwaanyị n'aka. Onye wụ ezigbo onye ọdịnala ada ekwe nwaanyị n'aka. Ihe ọ na-eme nwaanyị bịa ya tie ya aka n'u ihe a na-akpọ ya n'ubu. Ya emetụ ya aka, etu ya aka. Ọ bụghị ikwe ya n'aka. na ihe ndị a niile anyị na-eme ya maka western world abịala we begin to do n'ụdị na anyị na anyị chọrọ ime measure shoulder wee na-ere our own culture na-azụrụzi ihe na-egbu anyị so na nwoke na nwaanyị ime mmekọ sị ee na a na-aga mmiri ee ka anyị buru ụzọ mee ụfọdụ ndị a na-akpọ onwe ha eze nwaanyị na-abịa na-epirichiri ndị mmadụ ka m use asụsụ a na-epirichiri ndị mmadụ na um, ndị mmiri laikiri na-eme ndina ị na-edina na ọ one of the thing na-enye ha ike na na-edina nwoke nke a na onye na-ewe na ha laikiri ndina onye gwara gị na ndị mmiri bụ na laikiri ndina ndị na-alaiki ndị ndị na-asọ atịtị ndị na-asọ ihe oyi ha wee kọba njọ ha ha wee wee wee gbaa lansens wee na wee bọrọ ike na-agagharị makwa na ndị mmiri na-asọ atịtị maka na ha sọkara atịtị n'ihe niile a na-eme ọ bịa sị gị na ndị mmiri ha ha laikere i- i- idina ka ha pịa ya n'oyibo eme- eme- emesị na anyị ada n'iwu ha laikere ndina na onye ọgwụgwọ na ọ na-enwe mmụọ mmiri na mmụọ mmiri na-eme ya na-edina onye gwara gị onye gwara gị nke ahụ kee ebe ị fụrụ ya ị gụkwara iwu ndị dị n'ọdịnala Ihe ndị a bụ ihe nwa enwe na-agụjide eti na mmiri so na ọ dị na ọ kwesịghị ekwesị ọ wụ onye merie na ọ dara ezigbote iwu ibu ndị ọ wụ dibịa merie ọ ga-aga ịtọcha onwe ya ọ bụrụ dibịa nwere ọ ga-agago tọchagodo onwe ya ya afọ ihe ndị a bụ ihe ga-eri gị ọrụ ka e wee mee ka ị dị submissive ị ghọtara ọ ka eme gị maka nwoke nwaanyị ọ na nwoke rịrị elu nwaanyị ha dịgo submissive ka i wee dị submissive Wee ụfọdụ asị a bịa ịmụrụ gị ọrụ ma a bịa ịrụrụ gị ọrụ e dina gị ọrụ ha arụ arụ ọrụ nwanne gịnwa mmadụ ole ahụ dị na-eru ole rụrụ ọrụ ee eh, nọọsụ plis nke ndị pastor ka unu ji abịa eh, Holy Ghost na-enye nwa na ọ sị na ọ yanwa ga-enye gị nwa ọ ya ka ndị ndị dibịa buziri bịa eh, mana a ma na onye ọ naghị eje onye ezigbo onye ọdịnala anaghị akọ ụdị akụkọ ahụ

ya gazienụ ọga Ifeanyị biko akanyụ aka akụ na nsị doo akanyụ biko ndị owodo ee eh, ajụjụ ọzọ m chọ ịjụ bụ um, biko ndị mmiri na ndị otu na ndị ọgbanje ọ bụ ofu ife ya bụ ihe m chọ ịjụ
na nke mbụ ka anyị bido ụzọ atọ nke mbụ wụ ndị mmiri Mm, nke abụọ ndị otu mm, nke atọ ndị ọgbanje mm. na maka na asụsụ Igbo ka anyị na-asụ maka na agwara m unu sị ị ghọtachaghị Igbo ọ ga na-eme gị na-efu ụzọ Mm, kedu ihe bụ ndị otu mana ada bụ ndị otu mana ụmụada ụmụada a na-aba ya aba and echi dress ya ga-asị ndị otu ụmụada ndị otu ndị ọkpara before eme ọ ndị ụka mebiri ndị otu enwere otu ndị ọkpara ndị ọkpara nwere union nke ha ọ ndị ụka bịara mebie because na ha bịara ụmụ nwaanyị na-eti mkpu na a na-emegide ha na ndị na-eji eme ya suppress ha ndị ụka pushigide emebie otu ndị ọkpara mmerenụ ndị ọkpara kịta enweghị ọnụ ndị ọkpara amaghị ụfọdụ ndị ọkpara amadị ha right ha na ezinụlọ but anyị ga-ekwu ihe gbasara ọgbanje mgbe anyị na-ekwucha gbasara ọgbanje aga m agwa onye ọbụla wụ ọpara ihe mere na ndị ezinụlọ ezinụlọ ma ezinụlọ na-anaghị egrow because of ọpara anọ na position o kwesịrị ịnọ ka ka a tara ya ihe anyị tikwere n'ọrụ ka anyị nye ya tris obodo ndị ọbụla chiriela ọnụ ha na-ekwela 5 years ka anyị mara ma ezinụlọ ọ ga-ebido tobe so ka anyị gaa na ihe a ihe bụ ihe ọbụla bụ ndị otu otu association so na ihe ọbụla mmadụ abụọ na atọ nọ n'ime ya bụ otu enweghị ihe dị ka ndị otu separate na ka m were ndị otu a wee maa atụ e nwere onye na-abịa na-asị gị na um, ndị ọgba na uke ọgba amami na-adị udo a ọgba na uke ụfọdụ asị gị na ọgbọ ọgbọ na uke nọọ ndị ọgbọ gị ndị gị na ha kwuru bịa ụwa ndị laghachiri azụ that interpretation is very wrong ọgba na uke ihe eji wụrụ ọgba ọgba ahụ something na-eme accidentally na ihe accidentally uke wụ problem ọdachi na ị na-achọ ịga ahịa suddenly ihe adapụta na mberede ọ wụ ọgba na uke ka ọ wụ ụmụ ọgbọ na uke ọ wụ ọgba na uke ihe gbara uke bịa something pụtara accidentally no plan nothing nothing ọ ghọrọ ọdachi tinyere gị ọ ga-emezi gaghị aga ahịa ahụ ị chọrọ ịga ahịa that day gị kwaghasa anyị fesigodi nke ahụ mgbe anyị ga-ekwu na ihe ọgba na uke bịara m ọgba na uke bịara m mana ụfọdụ ebe ha sị gị nọọ ndị ọgbọ ka i were ka ha wee nara gị ego sị gị ka a gaa mee ihe ndị ọgbọ anara gị ego na ama ajụọ gị ọ bụrụ na ị nọghị n'otu ọgbọ kee ka ị ga-esi mara ọgbọ gị ọ bụrụ otu a m nọ na mfụ ị wụ onye Aba m wụrụ onye onye Enugu State mụ na gị afụ ka esi m si amara mụ na gị wụ ọgbọ ọ wụ maka ya nọ n'otu ọgbọ na ọ wụ na ịba n'otu ọgbọ dị otu a na-aba otu mmọnwụ mmanwụ wụ otu ka ọ bụ and mmanwụ wụ ihe ụfọdụ bịa sị cult cult cult wụ ihe a na-eme outsiders na-anaghị ama sọsọ within themselves ọ ya mere eji akpọ mmanwụ wụ cult ọzọ wụ cult ụmụada wụ cult ihe ndị a wụ cult nọ n'ime ọdịnala just like otu esi gwa gị na na enwere ebe na ndị ihe dị ka ndị ụlọ ụka asị gị enwe St. Joseph St. Mulumba asị gị enwekwere nke ndị ọzọkwa ndị nke ndị a na-echi nke nke ndị a na-eji sword na ihe a na ndị ndị ndị knight ndị na ihe ndị a wụcha cult is a group ọnwa ụchọ ọ ya wụ otu a Na ị bịa na nke ndị otu ị na-ekwu, ị na-ekwu ndị otu ọgbanje ka ị na-ekwu ndị otu ndị mmiri ka ị na-ekwu ndị otu ụmụada ka ị na-ekwu ndị bụ ndị ndị ọdịnala bụ ndị otu ka ọ bụ ndị otu ọdịnala ehe otu wụ just organizations or society um, eh, association ọ ya bụ otu so enweghị ihe dị ka ndị otu otu ahụ must nwee ebe ọ dị o- o beziri ndị otu gịnị you don't just say ndị otu Ndị otu ahụ must nweela ebe ọ gbadara. Ndị otu gịnị ka anyị na-ekwu okwu a? Ke ndị otu ihe ọrụ? Kọ ndị otu ọgbọ? Kọ ndị otu ọgbanje? Kọ ndị otu eh, eh, ndị ndị owu owu mmiri? Kọ ndị- ke ndị ọ wụ? ee so nke ahụ ama m ma o doro anya enweghị ihe dị ka apụta sị gị ndị otu ndị otu ahụ ga-enwe definition si define ya very well so nke a ihe gbasara ndị otu then abịa na nke ndị mmiri anyị akọwala ndị mmiri mbụ na ndị mmiri in a two categorical way ka ị ga-esi categorize ya ndị a mụrụ ụbọchị orie nwere ike sị na ha wụ ndị mmiri or nwa mmiri onye sị na ọ wụ nwa mmiri you can call ịchọzi ịkpọ ha group ha karịa two or three ọ ndị mmiri ka ị ga na-akpọ ha Ee, ọ ga-esi ndị otu ndị mmiri n'isi na- ndị si na mmiri wee bịa ugbu a. Ọ ndị bịara ụbọchị mmiri ụbọchị mmiri wụ the- the goddess of the this thing maka ogwugwu wụ mmụọ nọ na enu orie and ogwugwu wụ mmiri so ya wee wụrụ ya ndị ahụ nwere ike ikele mana ndị people wụkwa so like ndị owu mmiri ndị wu ndị owu mmiri nwere ike na-asịkwa ha bụ ndị mmiri because ihe ha na-eme wụ ihe gbasara mmiri they do most especially ihe gbasara mmiri they can sịkwa na ha bụ ndị mmiri or ndị otu mmiri so those people can classify them like that but apart from this there's no other way esi define ndị mmiri there's no other way you nwere ike isi define ndị mmiri this is the word they just

It doesn't mean anyị were originally red. No. So this is a eh, adịghị ama ma ebe ahụ ọ gaala ka anyị gakwuo na m akọwatacha very well ana ka ajụdaruo ya ajụdaruo biko nụ ya bụ ife ị na-akọwa bụ na mmadụ na-ekwu ndị otu na ndị otu bụ ife ị na-asị na onye a bụ onye otu na ọ ya-enwe otu onye ahụ

Ha abụghị ofu ihe but ha nwere ha nwere link but ha abụghị ofu. okay ha abụghị ofu ife mana ha nwere ha nwere elili jikọrọ ha ọnụ okay ngwa eh, ebe ọ bụ na ha abụghị ofu ife kọwakenele anyị gịnị bụ ndị ọgbanje a na-ekwu okwu ya nke mbụ na ọgbanje ewugodi ọgbanje ewugodo ọrịa hmm? hmm. ọgbanje ewugodo ọrịa and na ọgbanje a ga-ebuga m n'ihe ofu nwanne anyị nwoke dere na Facebook ya ọ na-akọwara ndị mmadụ na iyi ụwa iyi ụwa n'ọwụ stream that iyi ọ hụrụ ebe a n'ọọ stream mana ọ ghọtahụ ya ọwụ stream ị ma na ana m agwa ndị mmadụ sị ị ga-amatagodi Igbo tupu ị bịa ịkọwa ọdịnala because ejighị oyibo ejighị translation Igbo to oyibo akọ ọdịnala ị ga-amagodi ọdịnala first of all sị ị ga-agodi mụọ nsibidi si na nsibidi mụta Igbo maka nsibidi ga-akọwara gị Igbo very well I sizie na nsibidi mụta Igbo, gị sizie n'Igbo, ị chọzie ịkụzi n'oyibozi. Ehee, gị lụtagoro maka okwu Igbo na-abịa n'ọkpụrụkpụ. Ihe e ji ama difference okwu Igbo ị na-asụ ọ wụ site na sentence. Mgbe ị na-ekwu okwu ahụ, onye ahụ mara ihe ị na-akọwa. Mana ị just kwuo ya otu ahụ, o nwere ike i-mean different things. Just like iyi anyị na-ekwu na iyi a na-awụ ọgbụgba ndụ, iyi bụ ịgba ndụ, ọ wụghị iyi nke mmiri. na iyi nọ na ọgbanje wụ ịgba ndụ na kedu okwu ọgbanje ọ wụ two words ọgba ọgba nje nje wụ movement nje wụ movement ọgba a wụ ọgbụgba ndụ ọgbụgba ndụ ga-emere continuously ga na-aga n'iru ya mere o ji awụ ị fụ ndị a nwere ọgbụgba ndụ a ọ ya ka eji asị gị ọ wụrụ some people n'asụsụ ndị dibịa ọ n'asụsụ ndị afa ha sị gị iyi ṅụrụ na ọkara ite ha sị gị iyi ṅụrụ na ọkara ite na iyi ahụ ị ṅụrụ na ọkara ite bụ ndụ ị gbara ọ ya wụ ọgbanje na ọgbanje a na ị fụla ikpe na ọgbanje a na may start from you but ọwụ gị bụ onye nwere the covenant E nwere ike ya wụrụ onye lọọ gị ụwa covenant ya ọ ka dị were ka na-acontinue so ọ ya o ji wụrụ ọgba nje nje wụ movement nje wụ movement ọgba nje ọgba a wụ ọgbụgba that is iyi a ṅụrụ cont- ga na-aga generation to generation now let us define eh, ọgbanje ọgbanje ewu ọrịa onweghị onye na-ekpe ekpere ka ọ mụta ọgbanje na family ya and agwara m na akọwara m last if I'm not mistaken ihe different way ị ga-eji ọbụ ndị ọgbanje ga-eji bịara gị as nwaanyị or nwoke akọwara different ways ọ wụ sọsọ one way ị nwere ike ịwụ onye megburu ụmụazị ha wee sị okay ọ ọ ga-abịara gị ụwa ị ma na ndị be anyị nwere eh, eh, nkwe- nkwekọrịta ndị ọdịnala ma ndị Igbo na-enwe na nwaanyị nwere ike ọ na-abịa- ọ naghị amụ nwa ofu onye asị gị, nwa m ga-abịara nwa gị ụwa Eh, na nwa m ga-eyi nwa gị or nwa m ga-alụ nwa gị ihe a na-adị ire ọ na-eme e nwere ike ịmụ nwa ya sị akwa ya gwara gị agwa na nwa a ga-abịarịrị gị nwa- ga-abịarịrị gị ụwa Now, O nwere many ways i nwere ike isi wee mụta ọgbanje a bịara ka ọ sọ onye gị ọ suffer gị. Ọ bịara ka o ka o mee gịnị? Ka ọ ọ taa gị afụfụ. Ọ ya mere o ji awụ ọ bịa ya alaa, ọ bịa ya alaa. Now the only way e si akwụsị ọgbanje is only one way. Ị chọwa iyi ụwa ya, iyi ụwa ya. Ị chọwa iyi ụwa ya. Abọta iyi ụwa ya ahụ either na e destroy ya or ụfọdụ na ha anaghị e destroy, ụfọdụ na-ewe emecha ya edowe ya somewhere. Ọ the only way ọ bụrụ na abọpụtaghị iyi ụwa ya, onye ahụ ga-anwụkwa. So na onweghị onye na-ekpe ekpere ka ọgbanje bịa na family ya. Ihe n'agbanyekwere na sị na ha na-ejikwa ezigbo bright future abịa o, ehe, ha na-ejikwa ezigbo bright future abịa. Ee, but onweghị onye na-ekpe ekpere ka o nwee ọgbanje because ọ ya mere ndị ndị ndị dọkịta bekee ji sị na ọgbanje na ọ sickle cell because a bịara hụ na sickle cell amụọ nwa ahụ ọ nọ nọ nọ ya nwụọ but mgbe anyị na ndị dọkịta merele some experiment they be able to understand na ọgbanje awụghị sickle cell because anyị gwara na sickle cell na anaghị agwọ ya agwọ mana ọgbanje anyị na-agwọ ya agwọ anyị nwere many means eji eme ya ndị anyị emeela experiment na ọgbanje na-abịaghachi azụ mgbe anyị ndị a kagorole A kawagoro ahụ ma ndị e bepụrụ ofu aka, ee, ha abịakwa ọzọ na the same family ahụ, a confirm kwa na onye mbụ ahụ. Ụfọdụ ewere razor gbuo ha n'ihu, ụfọdụ ebe bepụ ha mkpụrụ aka, you can make inquiry from your own village, they can still tell you yes na eziokwu. So to to make sure na ndị a chọpụtara, because ụfọdụ ihe ndị anyị na-efeel na anyị na-eme experience, ụfọdụ ndị emechaala ya experience wee kwete. Ebepụrụ ya aka ka a mara ma ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu, ya abịakwa amụkwa ya aka ya ahụ anọghị ya, aka ahụ ebepụrụ anọghị ya, ekwetekwa na ọ ya nwa. So anyị ya na-achọwa awụ iyi ụwa ya ka a na-achọ abọọ ya destroy ya ya. Na iyi ụwa ahụ iyi ahụ ọ ṅụrụ na ọkara ete iyi ahụ a ṅụrụ mgbe ahụ maybe ụfọdụ nwere ike ịhụ ndị amụtara aghọtara na mmiri or some other nature let me not go far but ka anyị just kọwata ya na shallow way ka o doo anya iyi ụwa that iyi ahụ agreement ahụ e mere agreement ahụ e mere ka e mebie ya ọ ya ga-eme nwa ya nọgo ya nọdo ọ wụ na e mebighị ọ gaghị anọdo kama na the difference o nwere ndị na-anwụ earlier nwee ndị na-awụ ha togote mee ka na a- a- a na-alụ di ma ọ ya pịa, ha gbabiri nwụọ so ya wee wụrụ ya ka ya na-agakwa ndewo ee eh, eme m ka m jụọ gị ajụjụ ọzọ mana e nwere ajụjụ mmadụ jụrụ ebe a n'ife ị kọwara kịta ka m jikọdo gị ya n'otu ọ ya bụ anyị chaa ya ma na ya achago nke anwa o nwere onye jụrụ ajụjụ wee sị ee eh, site n'ife ị kọwa na ọ pụtara na iyi ụwa nwere elili ya na ọgbanje ji ya na iyi ụwa dị connected with ọgbanje
ya the iyi ụwa ahụ na ihe bụ ọgbanje ahụ na ọ bụ iyi ahụ ọ ṅụrụ n'ụwa ọkara ete n'ụwa mbụ ya ọ bụ ihe ahụ na ọgbanje ahụ ya wụ that na ọ bịara na o nwere ike ọ ṅụrụ iyi na ọ bịara ọ ga-edeal with you ehe then ọ bịazie amaghị na weta na-akọ na ọ iyi ụwa ahụ wụrụ the main thing mere o ji wụrụ ọgbanje ahụ that covenant ahụ tekiri ọ ya wụ the main thing Okay. ọ the covenant ahụ the main thing Ka m nyere gị aka from ife That- ị kọwalụ. that's why- that's why the only way to stop the ọgbanje or ime nwa ka ọ nọdụ ọ wụ because the character of ọgbanje bụ na ọ gaghị anọdụ ị mara na ị mụ nwa ego niile spend ihe niile pịa ya nwụọ ebekwa ya bụ ị mara na o nwe onye o nwe onye na-ekpe ekpere ụdị ihe ahụ Ehe. so na ọ iyi ụwa ahụ wụ the main thing ya mere e ji awa achụ ihe a na-achọ ọ wụ iyi ụwa ka e destroy ya ọ na-akpọta ndị afa agbachaa afa dị ya achọta iyi ụwa ahụ destroy ya ya that means abolishiele the iyi ụwa ọgbụgba ndụ ya ahụ ọ gbara
okay ee biko ewena iwe ka m nye aka from ife ị kọwa ka ndị mmadụ nwee ike ghọta ife ị na-akọwa bụ na ọgbanje ahụ a kpọrọ ya bụ that movement fa na-emake fa bịa fa naa fa bịa fa naa mana the main thing dị na ya bụ that iyi ahụ ha ṅụtalụ na ọ ife ha ga-eme ma ha bịa now that movement ha na-emake bụzi ife a kpọrọ bụ ọgbanje right hello ị nọzikwa ya
ya ma ihe na-ekwu ya ma ihe na-ekwu ọkwa ọkwa ya bụ ife ị- ife ị na-akọwa
yes a gwara gị na ọgbanje ọ two combination word Yeah. the iyi ha ṅụrụ and the continuous of uh, movement ahụ nje wụ movement Mm. that's why ihe o ji wụrụ movement o nwere ike ọ wụghị onye ahụ gọọ gọọ wụọ onye Uri a ghọtara ihe a nwere ike ohi onye bịara ụwa mm. ị mara na onye a alaala onye abịakwala the same thing so ọ move on continuously na kedu ihe bụ mere o ji ewe ka ọ ka ezi ebuzi o ji aga continuously ọ iyi a ṅụrụ aṅụ iyi a ṅụrụ aṅụ ihe ahụ ọgbanje ọgba ahụ ọgbụgba ndụ ndụ agbara agba aha abbreviation ka e jizi wee tinye ike nje which is movement so ọ ya o ji ọgbanje
ndewo tupu anyị agawa n'ihu biko nụ ndị be anyị ndị be anyị ọ gụnụ na-eme onye ọbụla jizi nnọọ sọsọ o nwezite onye uche ya dị n'ife a a na-akọwa ebe uche anyị dịzi bụ na data ka uche anyị dị ife a na-akọwa enwekwuzi onye na-ajụ ajụjụ o nwere onye degolu akara ekwentị ya ife karịrị ugboro iri ka ị ka anyị esi mazi ka ezi ka anyị esi mazi ma e nyego gị mbụ ka ọ na-enyebeghị oru a na-ekwu ọ ka kwa na-ede ka anyị jisi na ike ebe ọbụla anyị nọ ka anyị were nwayọọ ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ ọ bụrụ n'ọnụ oyibo a sị let us always organize ourselves a ka m na-ekwu onye a na-ede ọ bụrụ na m blọkụọ ya kịta ọ bụ ọ dịka a ya-asị na o nwere ife ọzọ i dekarịgo akara ekwentị gị ife karịrị ugboro iri maọbụ ugboro iri na ise ọ ka e si eme biko nụ ọ gụnụ nụ o nwezi onye uche ya dị n'ife a na-akọwa enwezi onye na-ajụ ajụjụ n'ife a na-akọwa ọ dịza ka a ya-asị na ife anyị bịarụ taa bụ maka ife gbasara data onye ọbụla uche ya dị na data werunu nwayọọ ka anyị were nwayọọ mee ife a ọ dịza ka a ya-asị na ndị nwanụ wetara ya bụ data mere ife ọjọọ mgbe data na-adịghị anyị na-emebu live na-eme ya ọfụma ọfụma ị ma nwelu data nene ya aka nyọ werunu nwayọọ ka onye nọ m n'akụkụ na-eme ife a ka o nyere ya aka ife a ka ọ ga-abụ eme kịta o lute ụfọdụ ọ ma-elute ụfọdụ mana ebe ọ wụ na ọ dị etu a ọ dị m ka anyị kee kegide ruo ife dịka 10,000 tata anyị akwụsị mbọsị ọzọ anyị ebidokwa biko nu unu ụmụnne m biko ayịyọ ka m na-ayọ onye ewekwana iwe kama na ọ ka-adị mma ka anyị na-eme o nwee onye e mejọrọ ya gbagharụ biko nu unu na ife a malụ eme na-adị mma even ma onye na-abata kịta kịta na-ekwu okwu data ọ gịnị nụ biko nunu biko nu data anyị kwuru okwu ya ọ kwa maka unu mana ibe ọbụla a bata na e nwere obere onye nwee nnukwu onye ọ bụrụ na ị ma na ị ga-egotanwu data welụnụ nke gị na-eme ka anyị nyere ụmụnne anyị na-enweghị ego data aka ọkwanụ maka ya ka eji weta ego a onwere ife ọzọ bikonu dịka anyị na-aga n'ihu ọ bụrụ na nke a bụ izizi na-esonyere anyị sị gị deeme maka ndidi gị ọ bụrụ na ị na-esonyebulu anyị na mbụ deeme maka ndidi gị bikonu ọ bụrụ na anyị nọ ebe a ị fụgo ife anyị na ụmụnne anyị na-eje maka data ọ bụrụ na ọ ka metụtara gị na mmụọ ị ga-akwado anyị maka data biko deelu m ozi na comment section maka ndị na-ajụ ajụjụ maka iyi ụwa nweenu ndidi ka anyị kọwapụtacha ife gbasara ọgbanje that movement ha na-eme tupu anyị abaa n'iyi ụwa ọ nwayọ nwayọ ka anyị mee ihe ka ọ dị ka ife ndị ṅụrụ mmiri ala mere ka anyị ghara ime ya gata gata gata unu ụmụnne m Ọga Ifeanyị ndewo ị kọwagoro anyị ife gbasara ọgbanje ajụjụ anyị nwere ịjụ gị kịta bụ ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ gị bụ biko o nwere ndị na-asị na ọgbanje dị n'ụdị n'ụdị na e nwere ụdị ọgbanje dị iche iche ị na-anụ ife m na-ekwu maazị Ifeanyị na-anụ ife m na-ekwu Maazị Ifeanyị nọzikwa ya bikonu ka anyị werenụ nwayọọ tupu m mee ezitere onye ọbụla o nwere onye tụtara alo ebe a ndị alo ya ọ tụtara ọ dị mma tupu m mee ezinye onye ọbụla enyego m mmadụ naabọ data mmadụ ịnọ ka m nyegoro data kịta tupu m mee enye gị data ị ga-ajụ ajụjụ ya aga with this topic anyị na-etreat taa ị jụọ nya bụ ajụjụ i wee denyezie data gị i wee denyezie maka data gị e nye gị data gosi na ị na-esonye n'ife a na-eme otu a ka anyị ga-esi nke a bụzi iwu anyị ga-eji wee na-enye data data gị gwụ chọọ ajụjụ dabalụ na isiokwu a maazị Ifeanyị na-akọwa ị jụọ nya I dezie maka data gị n'okpuru ya bụ ajụjụ, mgbe ahụ anyị amalụ na ị sonyere n'ife a na-eme. Ee, Maazị Ifeanyị, biko ndewo. Ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ gị bụ, e nwere ndị na-akọwara anyị na ọgbanje na e nwere ụdị ọgbanje dị iche iche. Biko kọkinere anyị, e nwere ọgbanje dị iche iche ka ọ sọ e, ọ bụrụ na e nwere ọgbanje dị iche iche kedu ife mere o ji wee dị n'iche n'iche kedu ife mere o ji wee dị etu ahụ biko zakene anyị ya bụ ajụjụ
ee nwanne m na ndị na-ege ntị ọgbanje enweghị ọgbanje dị iche iche mana the different thing nọ na ihe a na-achọ ịkọwa ma ị nụ na ndị mmadụ na-ekwu okwu ndị ọgbanje a nwere ihe ha na-alike ije o nwere ndị na-alike egwu o nwere ndị na eh, just o nwere ndị nwere personal attachment to certain life ee o nwere ndị nwere the kind life ha chọrọ ịna-elive so enweghị ọgbanje dị iche one one type of way ka e si etreat ọgbanje ọ na ọgbanje in ọdịnala you have only one type the only difference that na-abịa na characteristic ihe ha na-alike or ihe ha the kind thing na-emake ya happy ụfọdụ na-alike music ụfọdụ na just like that but there's nothing like a e nwere ọgbanje dị iche onye sị o nwere ọgbanje dị iche ya bịa kọwaa ka anyị fụnụ ya ka anyị marazie ka e si etreat different different one of them because nke ọ dị iche iche ọ ga-enwe ihe e ji etreat ya o nwee ihe e ji etreat nke a ka a ga na-eji etreat nke a. so that is it ndewo m ka ga-ajụtụkwa gị obere ajụjụ na ajụjụ anyị na-ekwu e nwere ndị ga-abụ ha pụta kịta fa sị anyị na na ndị ndị otu ọgbanje na ife colour ndị otu ọgbanje bụ mmee mmee nke a na-akpọ red onye nke a sị gị na ee eh, na colour ndị otu ọgbanje bụ white onye nke a sị gị green onye nke a sị gị yellow apụtazie ife n'ife nwa na na-achakasị biko e nwere ife dị etu a
na nke mbụ godi na n'elu ụwa n'elu ụwa mara gị na enweghị ihe dịka otu ọgbanje enweghị ihe dịka association otu ọgbanje n'ọdịnala na ndị ọgbanje nwere ike inwe otu nke ha n'ime mmiri nke ahụ n'ime mmiri nke ahụ spiritual realm which physical eye no dey see am ama m ma ị ghọta ebe m na-aga now and abịa na ọgbanje ọgbanje nwee colour ọgbanje don't have any colour sị na ihe a colour ndị ọgbanje ọgbanje don't have colour enwe association na ya mere ndị ajụ onye na-ajụ na-adị asị ee awụ m ọgbanje onye na onye nwere sickle cell ọ na-eme adị proud na ya wụ sickle cell na-etigharị ya na-asị ndị wụ sickle cell bịa bata nọ na group ndị sickle cell onye nwere HIV ya sị ya wụ sickle HIV na-amali elu ya wụ HIV bata na group ndị HIV Ọgbanje is a problem na ya ga-eneedịrị treat e treat a solve ya it is giving people onye ndị ndị family ahụ ọ na-afrustrate ha so they need to solve it then azọpụtazie gị na ndụ ee ị nọdozie ọ ihe e ji eme ọnụ o nweghị o nweghị something like that nature ọ emeghị understand due to na ihe a m na-adị agwa gị just like ihe na-emekwa na mmiri o nwe onye apụta sị na ya wụ nwa mmiri ee ya wụkwa nke a ya wụ nke ọzọ

ị ma na ndị Igbo ikwe ekwe ekwuola okwu data na onye ọbụla chọchara ka enyecha ya data o nweghị onye n'ime ha chọrọ ịmụta ihe na-etinye n'ọrụ ga-abalị uru ọwụ ebe a ga-anọ na asịrị asị a ga-eme ya ego a- ya weta ego ọ ji ya ọ ga- ọ ga-eji gba jeep ọ ga-eji a na-efechagharị ihe na-enweghị isi n'ọdụ ị kpọkwa onye asị itinye da ya ka ọ- ọ- kpọkọdo onye ọgbanje na ka abịa ị- ị ga-afụ na enwe na enwe onye ọgbanje na asụ community ya kịta na ọ ga-ara ahụ ndị ga-egwupụtali iyi ụwa onye ọgbanje ahụ ya nọdonye ndị ahụ na-efegharị na o nweghị ndị ma otu esi achọta iyi ụwa ma ọ fọdụ bọtalie because ọtụtụ ihe na-eme na be anyị kịta na if you follow it very well ị ga-afụ na ụfọdụ ihe na-eme na be anyị bụ ihe dọkịta oyibo na-agara asolve because amadị ha anya ya. na ọ dịara ndị ọdịnala ịsolve ya onye ọdịnala amakwa ihe na-emenụ sef anyị anọrọ na nsogbu ị sị ọwụ asị sị ha kpọtagodo ofu onye dịka dịka kpọgodo ya ha chọpụta ofu onye sị na ọgbanje na-eme onye a ka ha chọta iyi ụwa ya ka ha hụ na onye ahụ nọdụrụ anyị anụba ụdị akụkọ ahụ mbụ we haven't seen proof ndewo so na ọ ya wụ a kụziri gị ihe gị doro ntị ala so that ịba ịba ihe anyị na-ekwu na ihe dịra mkpa na ọwụ ihe zoro ezo ihe dị open ịba ịga na village gị na community gị were anya wetuo ala na mara ma ihe na a na-akụzi gị ị na-amụta ọ eziokwu ọ dị ya anyị agwa gị kwere n'ihe anyị kwuru ma gaa mee investigation anyị ka anyị asị gị jụọ anyị critical question anyị achọghị ụmụ soft question ndị a jụọ ihe a kpọrọ critical question ọ dị ihe a na-alike Question ọ ga-abụ ị jụọ ụdị question na-abụ ajụọ onye ụka nke ka Holy Ghost si tụwa mmadụ ime ya ya hapụrụ gị Baịbụl ya larie jụọ anyị ụdị question ndị ahụ ihe anyị na-ebute ka anyị gbarie gị ya n'anya daalụkwa ndewo o nwere onye jụrụ ajụjụ wee sị ka akọwakeneli ya ndị a ndị a bụ ọgbanje n'eziokwu eziokwu mana ha etogo bụrụ okenye na ha anwụhọ na nwa kedu ife mere ha ji wee nọdụ nwụọ
onye onye jụrụ sị gịnị onye a jụrụ ajụjụ wee sị ee ndị anụnwa bụ ọgbanje n'eziokwu eziokwu hmm. a mụta ha ha bụrụ ọgbanje hmm. dịka esi kọọla anyị na ọgbanje na-abụ ọ bịa ọ naa ọ bịa ọ naa mana na ndị nke a etogo bụrụ topụta mmadụ kedu ife melu na ha anaghị

anụ m ya anụ m ya kama olu ya na-ebreak ebreak ọ ya mere ya ịsị na ọ sị na onye mụtara nwa ndị ọgbanje mụtara nwa ka ọ sị ndị na-amụtara nwa ngwa ka anyị hapụ ka anyị hapụ ajụjụ nke ahụ ka anyị baa n'ọzọ Continue. No, no, no. Don't, uh, don't skip any person question. Let us, uh, achọrọ m ịghọta the thing. Ọ sị ndị ọ sị ee ndị anụnwa a mụtalụ fa bụrụ ọgbanje n'eziokwu eziokwu na ha bụ ọgbanje n'eziokwu dịka e si kọọlụ anyị na ọ na-abụ ọgbanje bịa ọ naa ọ bịa ọ naa mana ndị nke etogo topụta mmadụ kedu ife meru na ha anaghị mgbe ha bụ nwatakịrị
kee ka ya nwa si mara na onye ahụ wụ ọgbanje ọ ebe question a ga-ebido kee ka onye ahụ si mara na ndị ahụ wụ ọgbanje
ana m anụ ife ị na-ekwu ee ntị m dị ya kee ka o si mara na ndị ahụ wụ ọgbanje that is ebe anyị ga-ebido ajụjụ a na
anọ m ya ọkwa ka anyị gawa n'ihu mfe ee eh? hmm. kedu ka onye ahụ si ma na ndị ahụ wụ ọgbanje biko onye jụrụ ajụjụ a onye jụrụ ajụjụ a ọ na-ajụ gị kedu ka i si malụ na onye a bụ ọgbanje biko zaa anyị ka anyị baa n'ife ọzọ na oge adịghị o ah, ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ gị before anyị bata n'ife gbasalụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ na comment section biko kelee ejirimalụ ọgbanje ọ bụrụ n'ọnụ oyibo a sị gị signs kedu ka ị ga-esi malụ ife ga-abụ ị na-afụ na ndụ nwatakịrị ị mụrụ amụ mmụọ gị a na-asị gị na onye a bụkwanụ nọọ ife dị ka ife dị etu a bụ ife na-enye ya nsogbu
Ehe, da, ya wụ good question. Yeah. Ha gwazi anyị.
Ọ ga-efe anyị ha nwee ịgwa anyị ya egbu anyị oge ka anyị na-aga onwe na ọbụla onwe ife ị ga-atụ eri etu ihe na ya. Kana eji m aka na ndị sị na ha wụ eze nwaanyị kwesịrị ịnọ ebe a ma ndị nwa sị ha wụ dibịa because we need to hear from them. Because ebe a ka anyị ga-anọ wuo na-awụ onye ọbụla n'ala onye ọbụla onye onye akwa ma na-akpọrọ onwe ya. Amara ghọtara. Na ka m gwa gị ka m si mara and ka o si dị i nwekwa ike ga mee research maka ana m agwa gị nwanya gị sị gị mee research. O nweghị otu ọzọ e si ama onye ọgbanje one wụ na ọ wee mụta nwa ahụ ọ nwụọ. Ya bịa gị mụkwa ọzọ. Ị ma na ndị Igbo na-eme ihe mee ha, ha ga-achọwa ihe merenụ. Naanị ị mụtara nwa nwa ma nwụọ, ị ga-aga n'afa chọwa ka ihe mere gburu nwa a. Ị ma na ugbu a ndị mmadụ nwụọ, ndị Igbo ada ajụ ajụjụ. Mmadụ nwụọ n'ala Igbo, a na-aga ajụ ihe gburu onye ahụ. Ọ ya mere i ji afụ many times mmadụ aga- ị gaghị egbu ị gaghị egbu maka i gbuo mmadụ ị ma na ndị be ha ga-aga ịjụ ese. ee gị zere onwe gị ee ị gaghị ekwegbu maka ị ma na ndị be ha ga-agarịrị ịjụ ese mana kịta e gbuo mmadụ o nwe onye na-ajụ ese a sị ọ chineke n'aka chukwu ka ọ dị ee chukwu nwe ikpe ee ke nke ọ bụghị otu ndị igbo si eme ị ma na ndị igbo na-eme i gbuo nwa i gbuo nwanne ha ewere mma na onye ahụ lie ma ọ were azịza tirie gbu ya mara onye gburu si ga-aza aga- ọ ga- onye ahụ ga-aga ịza ezinụlọ ahụ Maka ọ ka dịrị ụfọdụ ihe na ebe e ji bifo e lie onye ahụ were mma mma tirie na igbe sị ya ọ mara ebe onye ahụ gburu ya nọ ya gaba esipie maka ebezi na-emezi ụmụ eh, ndị eluigwe ndị eluigwe a ọ dịzie ka ihe adị onye ị mụ ị mụọ nwa nwa ahụ anwụọ ị ga-aga ịjụ ese agwa gị na nwa ahụ bịara ụwa nwa ọgbanje ka ọ bụ o nweghị ihe ị ga-eme ihe ọzọ ị ga-eme bụ ga-echere ịmụkwa ọzọ ọ ya mere o ji awụ ndị ahụ bịa ịclarify ma ihe ahụ ha gbatara n'afa ọ bụ eziokwu ụfọdụ abịa nye nwa ahụ mark ha mụọ nke ahụ ha nye ya mark ọ nwụọ bịakwa ọzọ mark ahụ dịrị ya ha ekwetazie n'eziokwu ihe ha gwara ha ụfọdụ na-ebepụ aka ọ to confirm godi ma afa ha gara ma ọ bụ eziokwu o nwe otu ọzọ ị ga-esi ma ọgbanje na-abụ na e nwetara ya ya anwụ because this is characteristic ha ọ bụzie na ha nọdụzie anọdụ ha nọdụ anọdụ many of them nwezi more characteristics like ihe onye a na-ekwu ee eh, ụfọdụ nwere ike na-alaiki egwu ụfọdụ anaghị alaiki noise ụfọdụ just like that ee eh, ga characteristic ihe ha their own life choice ee eh, but the normal the next koko anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe e ji mara ọgbanje na ọ naghị anọdụ anyị mụọ ya ya anwụọ ị mụọ ya anwụọ ọ ya wụ difficult ahụ ọ na-enye ọ ya wụ nsogbu ahụ ọ na-enye ndị ezinụlọ ọ ya wụ afụfụ ahụ ọ na-ata ha o nwe otu ọzọ e si ama ya na ị mụọ ya ya anwụọ ọ ya mere so many people confirm na ya ihe a na-ekwu bụ eziokwu na-enye ndị ụmụazị ahụ mark ụfọdụ ị na-ahụ ha n'egedege ihu e nye ha n'egedege ihu ọ bịawa ụwa ọzọ ọ ga-ebu mark ya so mgbe ahụ ka ha ga-aconfirm e wee kwuzie otu e si e si ga-eme ka ọ nọdụ e wee kwuo okwu igbu iyi ụwa ya So o nwee onye ọzọ feelin na o nwere otu a, ya bịa gwa, nke a abụghị nke a na-agba afa. Na ihe a ga-aconfirm ya before gị ekwuruwe ịgba afa. Then for gị nwa ịconfirm ihe onye afa kwuru, gị nye nwa ahụ mark. Sị nke a nwụọ now, ka i cherezie ya n'ọzọ.
Ndewo. Ee, anyị esigo n'ife gbasalụ ọgbanje pụọ. Ka anyị banye n'ife gbasalụ ee ife a- ife ọzọ maka na otu tọpik ya ama mkpalụzi oge anyị n'ọnwa a niile na ife enwere a ya-ekwu maka ya ka nkụ adanne adanne biko anyị ga-eji nwayọọ anyị achọghị ịgba ọsọ anyị ga-eji nwayọọ because akọwara ha akọwa asịla otu esi asị ya pọl si na akọwachara ha ihe ọfụma ee ka onye ọbụla jụrụ ajụjụ pat ebe ọ na ọya ka ndị chọ ndị chọga ndị ga na-ajụ critical question ọ wụ ajụọ question minor question ụmụ minor question a na-asa ya ị gaghị ya adịghị ka ihe a Ana m ahụ ndị na-asị na ọgbanje na ndị otu bụ ofu ihe. Kee ihe bụ ndị otu? Ngwa kọwa otu gịnị ka ọ bụ? Gịnị bụ ndị otu? Enwere ihe makwa ihe bụ otu? Gaa m explain gaa gagogodi ka ha gaa check ihe bụ otu. Ndị wụ ihe karịrị two. Ihe ọwụna ị nụrụ ndị na ya. Ọ ghọla multiple. Ndị wụ multiple. Ndị wụ igwe. Ndị wụ group. So i wepụ ndị a ya wụ otu. ama m ka ndị ndị onye Igbo si awụzi Igbo na Igbo na-enyezie nsogbu ịghọta ahụ na-agwụ m ike
biko o nwee onye na-asị m na m azaghọ question ya biko jụgharịa question gị ka anyị zaa gị o bikonu ee eh, ka anyị banye n'ife gbasalụ ee eh, biko onye nwere ajụjụ ya jụọ anyị biko nụ Aṅụlịka ị sị na ị nwere ajụjụ jụọ anyị ajụjụ ị nwere ee eh, biko ife anyị na-abanye na ya kịta bụ ife gbasalụ zodiac sign anyị na-akọwa ife gbasalụ zodiac sign onye ọbụla nwekwalụ ajụjụ na nke anyị gafegoro agafe bụ ọgbanje ya jụọ anyị maazị Ifeanyị biko ajụjụ anyị nwee ịjụ gị bụ Afụrụ m ndị n'eziokwu eziokwu ee i meelu ndị mmadụ ife na nke ikpeazụ a na-adụzi ka ya sị na mmadụ na-eko olu okwu o nwere onye na-ede ebe a sị m na o che na ọ yanwa bụ onye izizi delu nọmba gịnị mere na enyebeghị ya data ya onye nke a onye nke anyway this is just by the way ka anyị na-aga n'ihu

abịa program onye megide program sị ọ ga-ama na ị nwere data o megide program sị na ihe ya agwụla edere ihe n'ime inbox ya ya send ya ya enye ya o nwe onye ga Emechigo m inye mgbe a ga-ema data dị taa. otu na-apịpụ kwesịrị inye ya emechigo m inye Because, data uh, taa ọ- ọ- ọ- ọ bụghị mgbaghara ya na-asị ndị onye Igbo agwara gị na ihe free ha echi ma onye Igbo emechigo m inye data taa biko nụ because afụ m na ife ife ụfọdụ ji wee bịa wụ maka data emechigo m inye data tata nke data taa gaana and mụ nwa ya-ekwukwazi mbọsị ọzọ anyị ga-enyetụpụ ya bụ data biko nụ ka anyị nwee ike concentrate maka ife bịara ife data bịazielu na-aghasasị ife anyị na-eme anyị emechigo inye data taa and anyị ama nkwukwanụ mbọsị ọzọ anyị ga-enyetọpụ ya bụ data maazị Ifeanyi biko ka anyị gaa n'ihu my question is that did we have the good and o nwe onye na-ajụ ajụjụ sị e nwelu ezigbo ọgbanje na ajọ ọgbanje enweghị ajọ ọgbanje ọgbanje wụ ọgbanje enweghị ihe dị ka ezigbo ọgbanje na ajọ ọgbanje Agwala m gị na one thing wụ na ị ghọtagodi the name that word that word ọ bụrụ na ị ghọtara ya ihe ị gaghị na-ajụ ya okay ka m nye gị instance ka m nyekwa gị instance a- ọgbanje o. mgbe otu ị nọ ndụ kịta ị nwere ike ṅụọ iyi na-asị ị bịa ụwa ọzọ na o nwe ihe ga-eme gị bịa n'ezinụlọ be ebe a mụrụ gị na iyi- o nwe ihe ga-eme n'ụwa ịghọ ọ kwa iyi ka ọ wụ ọkwa ka marakwa na ọ bụ ihe ga-eme na the generation ị nọ na then generation ọzọ ọ wụbe movement ọ kwa ihe ọ ghọrọ ọgbanje ọ ghọrọ iyi ị ṅụrụ aṅụ and ọ bụrụ iyi ahụ ị ṅụrụ aṅụ na ahụ nwoke na family ahụ na ị ga-anwụ ị ga-agbabiri nwere onwe gị because ị chọghị n'odo di ya because ị ṅụrụ ya n'iyi na ị nweghị ike ịbịakwa ụwa bịa n'ezinụlọ ahụ again nwụọ ya o nwere ihe nwere imere ihe ya mee kụkọ ya n'ime mmụọ nwanne enwe otu i si bịa na family ahụ bịa ụwa ọzọ na family ahụ bịa gbabiri nwụọ ọ kwa ya wụ ọgbanje a na-ewekwa ụmụ ya ndị a wa m nyere gị certain different way o si dịrị Ọ iyi ị ṅụrụ aṅụ ọgbụgba ndụ ị gbara agba ị gbaala ya wụrụ ndụ ị gbara agba and eh, na- mara mara na ọ naghị eme na this your own generation edigo ndụ na ihe ị na-ekwu maka ụwa ọzọ ị na-abịa which means movement na the only way ị ga-esi nọdụ na family a na ndị a wee chọwa iyi eh, wee chọọ iyi ụwa ahụ ị ṅụrụ covenant ahụ ị nwere wepụ ya destroyzie that means ọnọdụ ka mmadụ na mmadụ gbara agreement weta akwụkwọ agreement ga-adọka ya enweghị evidence agreement
ndewo biko ee eh, na-etufughị oge kọwakenele anyị ife bụ zodiac sign a biko mma chọọ ka ị kọwala anyị ife a sị hapụgodo ịjụ ndị nọ na comment section ajụjụ kọwala anyị ya ife bụ zodiac maka na ife a na ife ebutego ọtụtụ ọgba aghara n'etiti ụmụafọ Igbo ọkachasị ndị ka na-ekunite ekunite ọfụ kedu ife bụ zodiac sign a na-ekwu okwu ya gịnị ka ọ bụ
ụmụnne m ndị Igbo ọ ga-akwere m ya mbụ sị ọ ga-adị mma onye anyị nwa bụ ndị Igbo batara n'ụwa ndị Igbo ọ wụ ihe niile ị fụrụ n'ụwa nwa bekee nọ n'ụwa Igbo nwa bekee ọ wụ ihe niile n'ụwa Igbo nọ na nwa bekee and ihe gwụrụ na ebosi ndị anaghị agagocha akwụkwọ ndị nwa bekee a na ha bịa na-achọ ị force ya ma akwụkwọ ndị Judaism na ha na-achị ya n'ime achọ iwebata ya n'ime ọdịnala ọ bụghị otu ọ wụ ọ bụ ihe niile nọ n'ime spirituality ndị Europeans nọ na nke ndị Afrịka ọ bụkwa ihe niile nọ na nke Afrịka nọ na nke ndị Europe but let us just come zodiac sign zodiac sign gịnị bụ zodiac zodiac the month a mụrụ gị the month a mụrụ gị now for you to find out ọ dị re ọ dị ya ndị igbo nwere the month nke ha na month ndị igbo kee ihe ọ na-akọwara gị month ndị igbo kedu ihe ọ na-akọwara gị because zodiac sign agafe month ọ the month ka ọ na-agụrụ gị the month a mụrụ gị mmụọ nọ n'elu the month that is the what, what is trying to explain to you just like ụbọchị ahụ a mụrụ gị mọ eke ụbọchị eke kee mmụọ nọ n'ụbọchị eke ahụ then mmụọ ahụ na ka kee ihe pụtara kee the attribute ya na zodiac sign dị ọ bụrụ na ka were na otu anyị nọ n'ọnwa ife ajọkụ na kee attribute nọ n'ife ajọkụ ọ bụrụ na a mụrụ gị tetere na- n'ọnwa anyị nọ n'ọnwa ife ajọkụ ara anyị nọ n'ime ya na Ọ bụrụ na a mụrụ gị n'ọnwa ife ajọkụ na na zodiac sign gị nwere ife ajọkụ na then you be able to check kedu mmụọ nọ n'elu ife ajọkụ ahụ na kedu mmụọ kee attribute ya because when we are telling you all these things na anyị na-agwa gị na mara mara na gị nwa bụ mmadụ na-arụkọ ọrụ with nature

Zodiac sign na na-akọwara gị ole the month a mụrụ gị. Of which you can still do anyị ka anyị ga- buru ụzọ mata burugodo onye Igbo ahụ matagodo Igbo amaghị Igbo na-egbu anyị anyị echemi Igbo anyị ya ụfọdụ ada sị na Igbo ezughị ezu kedu ihe meziri language o ji zu ezu na awụha alphabet jụọ ma alphabet Igbo na-enwe ezu mere mgbe ụfọdụ bịa sị na okwu Igbo ezughị ezu ka ọ gị nwa bụ onye na-ekwu okwu Igbo bụ onye na-amaghị Igbo English kee ihe mere o ji